an balimaw aw ni ɲantuma aw balimamuso madame sise ramata sisoko an'aw ba tanti ra ka bɔ atlanta états-unis bi ye dimanche don ye décembre kalo tile mugan ani duuru le 25 décembre 2022 ka maliyɛn bɛɛ fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan n'aw hakili b'a la a bɛ kalo tan ni saba bɔ an ka association changement au mali an ye baara dɔ daminɛ mali la ka bamakɔ suguba dabana ni saniya su fɛ ani tile fɛ walasa an fana ka se ka an niyɔrɔ don jamana jɔli la an y'o kɛ bari an b'a dɔn ko jamana tɛ jɔ ni jamana ɲɛmaaw dɔrɔn ye an b'a dɔn jamanadenw niyɔrɔ b'a la o de kama changement au mali mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka hakilina falen kɛ k'a fɔ an bɛ se ka sigi gurupu kan ka kuma su ni tile mais n'an ye ko dɔ sigi sen kan k'a kɛ an bɛ se ka jamanadenw sɔn hakili la baara kɛcogo kɛ an y'o kɛ parce que layidu don min an y'a ta changement au mali sigira tuma ma a sigira kan kelen de kan ka jamana taabolo yɛlɛma o la an y'a fɔ ko changement au mali ka yɛlɛma don jamana taabolo kɔnɔ yɛlɛma tɛ se ka don n'o y'a sɔrɔ jamanadenw ma baara kɛ physiquement kuma ka ɲi an bɛ se ka kuma mais il faut k'an ka ko dɔw kɛ an y'o kɛ parce que an ye layidu de ta jamanadenw ye an ye layidu de ta jamana ye o de la an y'o baara kɛ o baara in min an y'a daminɛ projet pilote tubabukan na o kɔrɔ ye de senbila baara an y'a kɛ de ka recherche kɛ k'a ɲɛɲini k'a faamu mun de bɛ se ka kɛ pour que ka se ka jamana in dɛmɛ a ka se ka saniya an y'o layidu ta o de banna bi donc an tun bɛ fɛ ka o de compte rendu kɛ aw ye walasa aw k'a faamu baara in kɛra cogo min voilà donc an y'a daminɛ novembre 2021 a kɛra mun sen fɛ an y'a ye ko jamana nɔgɔlen don an ko an ka fara ɲɔgɔn kan en tant que membre d'une association min ka baara ye ka yɛlɛma don taabolow la k'a fɔ an yɛrɛ ka baara kɛ terrain kan au lieu k'an k'a kɛ kuma ye o kama an y'an ka nafolow an ka hakilinataw an'an dusuw fara ɲɔgɔn kan ne taara mɔgɔ wɛrɛw taara changement au mali kɔnɔ ka taa terrain kan bamakɔ walisa an ka se ka dɛmɛ kɛ k'a lagɛ terrain kan baara bɛ kɛ cogo min an b'a fɔ min ma ko étude pilote étude pilote in a daminɛna ni mun ye an ye projet sɛbɛn k'a fɔ an bɛ fɛ an ka se ka denmisɛnninw jeunes fara ɲɔgɔn kan olu ka se ka taa sugu kɔnɔ k'a lagɛ mun de la yɔrɔ nɔgɔlen don fɔlɔ ka mɔgɔw hakilila yɛlɛma donc a bɛɛ daminɛna ni sensibilisation de ye an ko an ka bɛna kuma ni mɔgɔw ye mais baara daminɛna an y'a ye kuma ka ɲi mais il faut que anw yɛrɛ fana ka baara kɛ sur le terrain c'est pourquoi an y'a baara kɛ sur le terrain c'est pour cela que an bɛ fɛ ka profiter changement au mali tɔgɔ la ka changement au mali membre bɛɛ fo cɛ o cɛ muso o muso e donna sugu kɔnɔ ka anw dɛmɛ ni furannan ye k'an dɛmɛ ni pelu ni arato ni burɛti ye an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn ani mɔgɔ o mɔgɔ fana i ma se terrain kan mɛ i y'i hakilinata di i y'i dusu di ani funu minnu fana t'an ka hali an ka association kɔnɔ min y'an dɛmɛ ni hakili ye k'an wele k'an dɛmɛ ni nafolo ye k'an dɛmɛ ni a tɔgɔ de ye bilasirali ye an b'aw bɛɛ fo k'aw wale ɲuman dɔn an bɛ porofite ka bozolakaw bɛɛ fo jeunes cɛ fara muso kan dugutigiw fo ani donsow ka ɲɛmɔgɔw ani bozow yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ka bɛɛ fo maa o maa wulila ka se an ma k'i fo bozola kɔnɔ alihamudulila an taara a y'an bonya a y'an karama ala k'aw bonya k'aw karama an bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fo a ka gɛlɛn diinɛmaa min ma an wele k'a fɔ a aw bɛ baara min na a ka d'an ye an b'aw bilasira ni hakili ye otoritew k'a minɛ perezidan ni minisiriw la ka jigin guvɛrinɛri ni mɛriw la maire de la commune ni maire de ville mɔgɔ si tɛ an ma min ye an ma min rencontre min k'a fɔ effectivement jamana nɔgɔlen don an mago bɛ dɛmɛ na an bɛ min fana fo eh, commerçant parce que n'i y'a ye nin baara bɛɛ kɛra c'est parce que mɔgɔ minnu bɛ feere kɛ sugu kɔnɔ u y'an kunbɛn ni bonya ni karama min ye k'a fɔ an ye effectivement anw de bɛ nin nɔgɔ la a ka d'an ye a k'an dɛmɛ sugubulon mɔgɔw marché rose k'olu fana fo kosɛbɛ ani commerçant détaillant minnu yɛrɛ bɛ siraw kan gauche ni droite fɛ an ye baara bɛɛ kɛ bonya kɔnɔ a man d'an ye aw ka sigi gudɔrɔn kan mɛ n'aw kumana aw yɛrɛ a man d'aw ye aw ka sigi gudɔrɔn kan parce que a b'a dɔn n'aw sigira yɔrɔ bɛ nɔgɔ mɛ a ko ko yɔrɔ de t'aw bolo an ko an b'an ka hakilina fara ɲɔgɔn kan hali sisan k'a lajɛ jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ komi sapec mɔgɔw olu ye kɔnpani de minnu ye pɛntiri d'an ma fu an y'o de kɛ ka yɔrɔ bɛɛ pɛntiri kɛ ani kɔnpani macrowaste minnu bɛ ɲaman cɛ olu nana an dɛmɛ kalo kelen ka tugu an kɔ ka ɲaman cɛ an nɔfɛ k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn an b'aw fo bi ani bozola sigida baaraw maintenant pour que ka se ka projet bila sen kan an b'a fɔ a ma ko projet pilote o ye ɲɛɲini baara de ye i b'a jateminɛ mun de ye problème ye an bɛɛ b'a dɔn ko mali nɔgɔlen don an b'a dɔn fana jamana o jamana n'a nɔgɔlen don a tɛ se ka taa ɲɛ o de la an ye méthode scientifique ta o kɔrɔ ye min ye ka taa a lajɛ siyansi yɛrɛ la n'i bɛ fɛ ka baara kɛ jamana kɔnɔ i bɛ mun de kɛ fɔlɔ an b'a fɔ min ma siyansi la ko observation ko k'a ɲɛɲini k'a faamu k'a ye i ɲɛ na an taara an ye nɔgɔ ye mun ye nɔgɔ in se yen nɔgɔ in sera yen parce que autorité tɛ yen min b'a fɔ aw kana nɔgɔ bon parce que jamana o jamana ni fanga tɛ yen min bɛ mɔgɔw dankari k'a fɔ aw kan'a kɛ a bɛ kɛ donc y'a un manque d'autorité an y'o jateminɛ filanan ye min ye minnu kan k'a kɛ a se t'u ye olu fɛ autorité b'an bolo mɛ wari t'an bolo k'a kɛ wari t'a bolo mun na parce que programme de ma kɛ plan de ma kɛ min b'a fɔ bɛɛ k'i ka responsabilité dɔn mairie ka baara ye nin ye ministère de l'assainissement ka baara ye nin ye premier ministre ka baara ye nin ye président ka baara ye nin ye commerçant ka baara ye nin ye dugudenw ka baara ye nin ye visiteurs ka baara ye nin ye ka bɛɛ ka baara d'i ma k'a fɔ e nin yɔrɔ de ye nin ye nin baara in na donc il y a pas de responsabilisation bɛɛ ka baara ma d'i ma donc anw fɛ komi an bɛ kan ka nin kɛ ka an ka contraire de kɛ an ka baara kɔnɔna na k'o responsabilité ta k'a di mɔgɔw ma mɔgɔw k'a dɔn jɔyɔrɔ ye min ye baara la donc ça veut dire que ni jamana ɲɛmɔgɔw n'u wulila k'a fɔ k'u bɛ volonté politique aw yɛrɛ ɲumanna hakilina aw y'a fɔ ko volonté politique o kɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw de m'a ta u sɛbɛ ma sɛbɛ bɛ kɛ ni mun ye sɛbɛ bɛ kɛ ni kuma de ye i bɛ bɔ de k'a fɔ tele la arajow la ne de ye jamana ɲɛmaa ye ne de ye nin minisiri ye n bɛ fɛ jamana ka saniya c'est très simple la volonté politique commence par l'expression politique o kɔrɔ ye hakilina min b'i kun a bɛ fɔ ni da dɔ de ye mɔgɔw k'a mɛn u tulo la u k'a dɔn k'i b'i sɛbɛ la u k'a t'i dusu la walasa u k'a dɔn ko baara ye sɛbɛ ye o dɔrɔn de ye volonté ye sinon volonté tɛ sanfɛ a tɛ duguma ok donc c'est important que autorité mɔgɔw ka bɔ mais an ye min fana fɔ il faut que autorité mɔgɔw k'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔw kan ka dege saniya la parce que mɔgɔw ma dege a la nɔgɔ u degera a la u bɛ dege a la u b'a kɛ comme si c'est normal parce que saniya a nafa ka bon mɔgɔw kan k'o don u tulo kɔnɔ don o don ni yɔrɔ nɔgɔlen don soso bɛ yen dimɔgɔ bɛ yen bana bɛ kɛ ni bana kɛra i bɛ taa fura san n'i ye fura san i ka wari bɛ ban n'i ye wari ban i ka i bɛ kɛ faantan ye o bɛ kɔngɔ bila i la donc kɔngɔ ni sɛgɛn min bɛ mɔgɔw kan vie chère in a bɛ kɛ parce que nɔgɔ de bɛ yen nɔgɔ de ye fɛn bɛɛ daminɛ ye ni jamana ma saniya mɔgɔw tɛ se ka kɛnɛya ni mɔgɔw ma kɛnɛya u tɛ se ka baara kɛ n'u ma baara kɛ u tɛ se ka dumuni kɛ n'u ma dumuni kɛ u bɛ tɔɔrɔ u b'a fɔ ko diɲɛ ka gɛlɛn parce que ni wari t'i bolo a bɛ gɛlɛya ni wari b'i bolo a tɛ gɛlɛya donc c'est élémentaire o de la an bɛ ka an ka autoritéw interpeller u ka jamanadenw rencontrer ka kum'u fɛ k'a f'u ɲɛna saniya ye diyagoya don wa n'a ma kɛ fana dankari bɛ k'i la kabini an ye changement au Mali in baara daminɛ kalo tan ani saba an ni mɔgɔ kɛmɛ ani bi naani ni wolonwula 147 personnes an y'a daminɛ n'o de ye olu de ye baara k'an ye régulièrement a bɔra ka diminuer ka diminuer fo k'a se 38 personnes ma olu de ye baara kɛ kabini don fɔlɔ f'a don laban an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn n y'a f'u ye ko ni jamana bɛ jɔ bɛɛ t'a daminɛ k'a laban ayi a fanga tɛ bɛɛ la a dusu tɛ bɛɛ la a hakili tɛ bɛɛ la a kɛnɛya tɛ bɛɛ la a dɔnniya tɛ bɛɛ la mais bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa bɛɛ bɛ dɔɔni de kɛ donc dans toutes les luttes de l'humanité mɔgɔ dɔ de bɛ kɛlɛ kɛ wa kɛlɛ tɛ taa facilement dɛ a tɛ taa nɔgɔya la dɛ ayi hali n'i y'a kɛ ala ni ala kira kama dɔw bɛ se k'i ɲininka ko e bɛ nin kɛ nafolo de kama ou bien a b'a kɛ tɔgɔ de kama ou bien pilasi kama parce que jamana min kɔnɔ mɔgɔw degera ka baara kɛ pour que fɛn dɔ ka d'u ma jamana min na mɔgɔ bɛ baara kɛ pour que i ka pilasi sɔrɔ ou bien i ka mɔgɔw ka voter i ye u tɛ se k'a faamu k'a fɔ k'e b'i ka baara de bila ka taa baara kɛ ala kama jamanadenw ye k'a sɔrɔ i tɛ fɛn sɔrɔ a la ok donc euh, science dɔ b'o ɲɛfɔ fana k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ satisfaction sɔrɔ k'a fɔ jamana bɛ jɔ an ka intérêt min b'a la an ka jamana don a ka d'an ye an bɛ fɛ a ka taa ɲɛ o ye fɔlɔ ye ni bɛɛ kɛnɛyara an yɛrɛ ka mɔgɔw bolo bɛ kɛnɛya o ye filanan ye ni jamana ka ɲi turisiw bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ u bɛ wari don an ka jamana kɔnɔ jamanadenw bɛ nafa sɔrɔ u bɛ taa ɲɛ ni jamana jɛlen don jamanadenw hakili bɛ sigi u bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u dusu bɛ dayɛlɛ ɲɔgɔn ye u bɛ baara kɛ u niw bɛ matarafa fanga bɛ don u la u bɛ baara kɛ donc il y a beaucoup de choses dedans min saniya dɔrɔn bɛ na n'o dɔrɔn ye o de kama an b'a ta an sɛbɛ la c'est pour cela que komi an ka projet bantɔla don le 31 décembre 2022 parce que projet pilote de kun don an bɛ ka tester an kun bɛ fɛ k'o de bonya da bɛɛ kan k'a fɔ bɛɛ ye alihamudulilahi an y'a daminɛ an bɛn'a laban o kama à partir du 31 décembre 2022 an tɛna sugu kɔnɔna fura tuguni mun na parce que an ye projet pilote in kɛ k'a ɲɛɲini de parce que furani tɛ solution dɔrɔn ye furani ye ɲɛɲini dɔrɔn de y'a ko la solution ye min ye autorité n'an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'a fɔ jamanadenw ye bɛɛ de ka baara ye saniya ye mɔgɔ kelen ka baara tɛ maire dɔrɔn ka baara tɛ gouverneur dɔrɔn ka baara tɛ ministère de l'assainissement dɔrɔn ka baara tɛ ayi commerçant min bɛ feereli kɛ o ka baara don wa client min bɛ sanni kɛ o fana baara don muso min bɛ feereli kɛ o ka baara don o sigiɲɔgɔnw ka baara don polisi min bɛ tɛmɛ kare kɔnɔ ka baara don sɔrɔdasi min bɛ tɛmɛ o fana ka baara don donc mɔgɔ o mɔgɔ i b'i yɛrɛ santi k'i ye jamanaden ye saniya y'i ka baara dɔ de ye i niyɔrɔ jɔli i jɔyɔrɔ b'a yɔrɔ la donc il faut que bɛɛ k'a ta sɛbɛ la filanan n'a ma kɛ autorité dɔrɔn de bɛ se ka dankari kɛ mɔgɔ la o kɔrɔ ye jamana ɲɛmaaw de bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ye ni nin ma kɛ dankari bɛ k'i la ka luwa sigi a tigi kan o de la an b'a ɲini a k'o fana kɛ donc an kɔni bɛ fɛ ka min fɔ an ka projet banna alhamdulilayi a daminɛna novembre 2021 a bɛ kan ka ban le 31 décembre 2022 changement mali y'a daminɛ an y'a laban nin y'an ka logo ye tan voilà ne ka baji ye nin ye donc an kɔni ka jamana kɛlɛ a bɛ continuer donc an bɛna baara kɛ bolo kura min kan an bɛn'o fana ɲɛfɔ video wɛrɛ la mais pour le moment c'est pour vous remercier sincèrement a y'an dɛmɛ ala ka aw sara ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka faso kanu don an bɛɛ kɔnɔ ala k'a to an ye saniya min ŋaniya an ka jamana ye a saniya ka don bɛɛ dusu la ka don bɛɛ hakili la bɛɛ k'i fanga don a la ɲamanminɛn ka bila bɛɛ ka da la a ka bila butigiw bɛɛ da la a ka bila service bɛɛ da la ɲaman ka se ka cɛ GIEw ka créer jeunew ka baara sɔrɔ u ka ɲaman ta ka taa bɔn u ka ɲaman recycler u k'a transformer k'a yɛlɛma k'a bayɛlɛma ka kɛ fɛn dɔ ye min bɛ se ka nafa ɲɛ jamana fana ye o ka kɛ dans le cadre d'un programme min jamana ɲɛmɔgɔ de b'o programme kɛ k'a fɔ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn k'a kɛ o de la an ye recommandation dɔ fana kɛ k'a fɔ an bɛ don kelen ta k'a fɔ ko journée de salubrité ka kɛ mali kɔnɔ an ye min proposer o ye samedi ye samedi fɔlɔ du mois le premier samedi de chaque mois an ka kɛ saniya don ye sibiri saniya pour que bɛɛ ka se ka bɔ k'i ka dalala fura k'i ka so fura k'i ka butigi da fura k'i ka service fura k'i ka yɔrɔ bɛɛ fura hali lieu public ninnu na jama bɛ sigi misiriw ni egliziw ni yɔrɔw la k'olu bɛɛ furan pour que an ka se ka dege saniya la an denw ka saniya u ka dege la u k'a dɔn ko saniya nafa ka bon bɛɛ ka se k'i bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana jɔ vraiment ni n donna mɔgɔ mɔgɔ gasi la o bɛ yafa n ma mais nin kɛra pour que k'a fɔ aw ɲɛna an ye baara min daminɛ changement mali tɔgɔ la ka suguba fura ka sugu bulon fura ka boulevard du peuple fura euh, bozola kɔnɔna na bamakɔ la république du mali kɔnɔna na o de bantɔla filɛ an bɛ fɛ k'a fɔ aw ye a daminɛna cogo min a labanna cogo min na alihamudulilayi an y'an ka baara kɛ k'a laban an bɛ autoritéw fo an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo an bɛ jamanadenw fo an bɛ changement au mali membre bɛɛ fo a n'a sympathisant bɛɛ ala k'an to ɲɔgɔn ye a k'an bɛn sen wɛrɛ